Takulandirani pano pa Malawi Live Today.
Mwaswera bwanji amalawi nonse konse kumene muli chigawo chino chakumasana. Ndinali ndi chidwi kumvera audio ya bambo Oswald Jumani. ndakhala ndikuwamvetsera masiku ambuyowa koma chigawo chinocho chakumasana ndinali very attentive kuti ndimve zimene akufuna kuyankhula ajumani

ngati mungamvere audio ya ajumani muli mapoints amene ali ofunika kunena kuti ife amalawi tiganizire makaso a chinyamata ajumani ayankhula nkhani ya age limit Mawu amene ndagwirizana nawo kwambiri a Jumani ndi onena kuti age limit yabwera mu nthawi yolakwika chifukwa ikhoza kukhala kuti ndi bilu yabwino koma sikhala bilu yabwino. chifukwa chonena kuti bilu ija ikubwera zipani zosiyanasiyana zitamaliza kupanga ma convention so pano lero age limit itati ichite pass nde kuti ichita hinder simpasa mwayi munthu wina amene akuyimira chipani china chifukwa cha zaka ndipo munthu ameneyi mosabisa azakhala peter mutharika nde zi- zizavuta kuti kodi achipani cha dpp apange bwanji abwererenso ku convention akasankhe mtsogoleri wina nthawi yatha anthu amene ma, munali ndi chilinganizo cha age limit mwayibweresa mu nthawi yolakwika age limit mukanayibweresa after two years ndi cholinga chonena kuti anthu akamapita ku convention ngati lamulolo likhale lonena kuti likuyamba kugwira ntchito mu teremu imeneyi ndiye kuti anthu popita ku convention akanazikonzekeretsa ndi kuti tikasankhe wakuti wakuti wakuti chifukwa mtsogoleri amene ifeyo tinamkonda malamulo akumkana komano age limit yaoneka kunena kuti yabwera chifukwa cha a Peter wa Mutharika kodi achinyamata amene tikukangalika ndi age limit lero atangonena zonena kuti age limit yachita pass anthu akondwa aomba m'manja aledzera koma kodi mukhale ndi mwayi wofuna kukapikisana nawo ngati president sizitheka chifukwa chani convention yapangika kale mzipani zonse ndipo palibe wachinyamata amene angapange chipani chake ndikunena kuti akapikisane nawo ku mpikisano wa September 16. Ndifuna ndikuyamikireni a Jumani chifukwa cha nzeru zakuya zimene munali nazo polingalira poona kuti si zili zonse zimene timazitcha golide zili, zi- zili golide koma munayamba mwaunikira mbali zonse e ndizoona amene amakhazikisa age limit kuchiyambi kunena kuti Munthu amene akuyenera kukhala president wa dziko aziyambira pa 35 years. Sanalingalire kunena kuti pakhoza kupezekaso munthu wa 20 years, wa 25 years amene angathe, amene angakwanise kulamulira dziko. Pamenepo ndi pameneso pa, pana chiyambi chinalephereka. so ndithokoze ajumani kunena kuti mwaunikira ngati amalawi ambiri atha kuzindikira azindikira pali zinthu zina tikamazipanga tiziziona kodi kodi izi impact yake ndi chani zikathera kuti age limit sipindula panopa chifukwa chonoti chipani cha dpp chipani cha udf chipani cha aford almost zipani zonse kupatula mwina zipani ziwiri zimene sitinazione zitapita kujeni ku convention so age bill yabwera mu nthawi yolakwika ndikanakonda anthu tikamabweresa mabilu onena kuti mwina akhoza ku- kukhala kumaoneka ngati anzeru tiziona nthawi yowabweresa chifukwa panopa to say the fact age bill ikubwera chifukwa cha peter mutharika after peter mutharika kusogolo kusi sitizavakonso mwina za age bill koma ngati amalawi tili serious tikufuna age bill tivomere age bill ibwere tikamaliza zisankhozi tikamaliza zisankhozi chifukwa chonena kuti sizakhalanso yonoti ikulimbana ndi munthu chifukwa munthu amene anthu amafuna azilimbana nayoyo is either azakhala ali president wa dziko kapena sazakhala ali president wa dziko nde bilu ija ikamazabwera palibe munthu amene azang'ung'uze chifukwa tikuchipanga chinthu chija amene akuganiziridwa kuti kumene koko kuchipani kumene koko ndi amene akhale mtsogoleri wawo so mwachidule ndifuna ndinene kuti uh, osu, oswald, osu, oswald jumani andiyankhulira bwino kunena kuti bilu iyi yabwera mu nthawi yolakwika tiyeni siku lina anthu tikamazafuna kubweresa mabilu tizikhala ndi nthawi yabwino period yabwino kunena kuti anthu athe kuchikambirana chinthucho so ngati anthu muzipitirira ndi nkhani za age bill dziwani kunena kuti mukupitirira ndi nkhani imene sikhala ndi tanthauzo kwa ife achinyamata chifukwa achinyamata amene tikufuna titapikisana nawo m'maudindo ena sitikwanisa sitikwanisa chifukwa kulibe konena kuti tikapanga nawo mpikisano sitingathe kukwanisa kuyamba chipani lero nkunena kuti tikapikisana nawo Ndifuna ndithokoze a Jumani mmene mwayankhulira mwatambasula wokumva wamva and simuna simunayang'anire kuti kuyankhulira kuti muli gawo la wamkulu kapena muli, muli gawo la wachichepere mwangoyankhula chinthu chi neutral kuti chimveke wokumva amve wosamva asamve ndikufuna ndikuyamikireni a Jumani chifukwa cha well explanation yanu imene ikunenesa kunena kuti age bill yabwera mu nthawi yolakwika